Bhuel tá cineál scamallach. Muid ag siúl go deas arís le mé féin agus a cailín beag agus Sonny. Is arís an tríú nó ceathrú lá i ndiaidh a chéile tá an aimsir go breá. That's uh, three or four days now I think uh, uh, good weather. Uh, tá sé tá sé sórt scamallach, scamallach cloudy. Ach tá sé tirim, but it's dry, agus bhuel ní tear uabhar, tá fear, bhuel tá fear gaibh ann ach ní tear ródhona, there's a gaibh, G-O-I-M-H, gaibh, gaibh is like um, I suppose uh, a nip in the air maybe, you know, it's cold enough without being freezing, but you know, the, the gaibh on, you know, there's a nip in the air. An tam go bhliain, you know, we're

Bhí sin over, tá seo over anois mar seo tá muid eh, tá muid eh, tá tá gaibh ann, tá gaibh ann, there is a nip in the air, gaibh, gaibh is like a nip and it's a bit cold, not absolutely freezing but like it is now, like you know you'd need a jacket or you know you wouldn't be going out with a t-shirt a shorts in a sin san aimsir seo, well, beidir maith daoine áirit ach ní bheith

That's a horse manure, tá tirim, tá tromaí, tromaí dried. Ag mu in is capal. Capal. Sean aine mar capal na ach, for those of you who don't know, ach, E-A-C-H is the old name for horse, each, each, the Trá Teach, Trá Teach, sin, that's Trá Teach down there near the sea, that's the trá, trá the horse, trá teach, trá an teach, trá an teach, like T hyphen E A C H, not beach house, a lot of people think beach house, ach ní hea, trá an each, ar son each, tuigeann tú go maith, ceart go leor each. Bhfuil tú ceart go leor a each an t-each. Bhfuil tú bhfuil teach ag an t-each. Does the horse have a house? Sea d'fhág muid slán ag an gcapall ag an ag an t-each. Ceart go leor mar sin. Slán go fóillín a chapaillín. Slán go fóillín. Coinneoidh muid orainn sa siúlóid. Ach ehm Caithfidh mé rá le Seachtain seo go bhfuil an capall sea feicfidh tú arís i gceann cúpla nóiméad beidh muid ag teacht beidh muid ag teacht ar ais i gceann thart ar chúig nó sé nóiméad. She's so obsessed with she wants to see the capall again but I said there beidh muid ag teacht ar ais beidh ag teacht aniar i gceann b'fhéidir cúig nó sé nóiméad arís mar sin we'll be coming aniar aniar is from west aniar anoir anoir is from east, so anoir, anoir as Contae an Chláir agus aniar ó Inis Meáin, so west, come west from Inis Meáin and come east from Contae an Chláir. Ach eh, sea mar sin feicfimid an capall, feicfimid an t-each arís. Ach eh, cad é sin í mar rá? Ehm. Sea, bhuel sna níl a bhfuil ar an imeacht sin ag tarlú. Bhuel, is dóigh gurb é rud maith nach bhfuil mórán, nach bhfuil an iomarca rudaí ag tarlú, it's probably a good sign that there's not so much happening, you know, no news is bad news mar a déarfá, as you would say, mar a déarfá. Ach beidh mo vóta do Catherine Connolly ar aon chaoi. Beidh an vótáil seachtain seo chugainn beidh seachtain amáireach nach ea? Seachtain seachtain ó amáireach. So a week from tomorrow, seachtain ó amáireach beidh vótáil uachtarán Olltoghchán na hÉireann chun Uachtarán na hÉireann. Vótáil do Uachtarán na hÉireann. Is beidh mise cé go gcaithfinn ag tabhairt vóta do Catherine Connolly sa gcaoi is deacair go bhféadfadh Fine Gael duine chomh huafásach agus chomh dona le Heather Humphreys a chur. Tá sí, níl aon Ghaeilge aici, Orange woman, Tá sé tíocht amach mar bhall den Lámh Nua Oir agus ní is ea mar fear freisin mar bhall den Aran Jordan Ghiailin na Smuire sa lá atá inniu ann. Cé chaoi sa diabhal bhféadfadh sé do dhuine chomh dona le Heather Humphreys chuir ba cheart, bhuel tá súil le Dia agam, I hope to God tá súil le Dia agam go mbuafaidh Catherine Connolly. Déarfainn go mbuafaidh ó déarfainn go bhfuil déarfainn go bhfuil, ba cheart go mórfar sí go maith. And not only should Catherine Connolly win, but she should win well, very well, ba cheart go mbuafadh sí go maith. Um, Mar tá náireach, náireach, go bhfuil duine ar nós um, Heather Humphreys nach bhfuil, nach bhfuil aon Ghaeilge aici is sin mar uh, small chance hurt those na, mar a déarfá na blue shirts, as you might say, the blue shirts, you know, the fascist West Brit thing ag na, na Fine Gaelers, mar uh, Mar a dúirt mé tá súil le Dia agam nach mbuafaidh sí sin ar aon chaoi ach bheadh bheadh an-iontas orm dá mbuafadh. I'd be extremely surprised if Heather Humphreys wins. Tá Catherine Connolly míle uair níos fearr, tá a fhios agat. Um, tá Gaeilge, sí ar son na Gaeilge tá Gaeilge aici sa scéal freisin, muintir as Conamara agus um, tá sí Tá go leor déanta do Ghaillimh ar aon chaoi, rudaí sóisialta, she's done a lot of good work in Galway, social social work, you know, so eh, bhí tá tá mé ag ceapadh i nGaillimh, Merlin Park, em, tá a fhios agat nuair atá daoine ag teacht eh, is daoine ag an ag an ospidéal agus tar éis ar surgeries nó rud a dhéanamh agus there's a bíonn bíonn sórt faoiseamh nó sos tucaí hope agus tá sórt tá wing nua den ospidéal in Merlin Park agus is

And um, you know, and many other things. Ach, you know, agus tá sí in aghaidh tá a fhios agat a bheith ag fiach uh, sionnach, you know, against fox hunting, and go go leor rudaí tá a fhios agat tá cac Heather Humphreys i ndáiríre, mar tá sí sin ar son a bheith ag fiach. Um, so sin rud an West Brit i ndáiríre, náireach, náireach go bhfuil duine Mar sin ag iarraidh a bheith ina Uachtarán na hÉireann. Is tic, cha tic i Fine Gael, it's so stupid i Fine Gael, and out of touch na in West Brit, dearcadh, dearcadh an West Brit, the West Brit um, you know, perspective mar a déarfá, as you might say. Náireach, it's embarrassing. Bhí heach mar siad tícailt amach nach níos am cé chaoi ar aon chaoi ní mé

ach tá cúpla ceann mór but there's a few um, there poles so there's at least two hey Matt Cailín there's at least two big uh, posters here Cash Cailín in the saor é a chuid sin seachtain hey cin rud Matt Cailín get a watch get a watch Céard a bhain níos mó giosta bhó? Cá bhfuil Sonny, Ben? Tá Sonny, an bhfeiceann tú Sonny? Tá Sonny ansin, mo chailín, an bhfeiceann tú é? Sonny's over there, do you not see him, mo chailín? Tá sé ann, tá sé ar ball ó tinn, ag ar a bhúin, you know, he's probably sniffing there and he's going to do a, uimhir a haon, oh, no, Ní hea, cheap mé go ndéanfadh I thought he would, cheap mé go ndéanfadh I thought he would do, cheap mé go ndéanfadh sé uimhir a haon, I thought he'd do number one there, ní raibh ann ar aon chaoi. Ah, deacht mé sa scoil. Ar aon chaoi, sea, Mac Cailín. Eh, b'fhéidir go bhfágfaidh muid ansin é, sea. Ní dhéarfainn go bhfuil aon rud eile le rá dáiríre. Mar a dúirt mé san físeán deireanach, má tá aon moltaí agaibh dhom,